aa kalata ati yachoka kumudzi ku Malawi Obwande mukuti chani tsopano achimwene Mulandire moni wochokera kwa abale anu ku Nyasalande. Kaya mukupeza bwanji anzathunu kumeneko? Ife kuno ayi ndithu tikadapuma. Ambuye watichitira chifundo ndipo pang'ono ndi pang'ono tikuutha mtunda basi. Masiku akuthera kuchitseko amwene. Kuthamangira kwambiri m'chaka cha 2025. Chaka chimene kukhale chapwa osati sewero. Chaka chimene enafe alolida tioneke ofunika tsopano. Chaka chimene olemekezeka amakhala akudzichepetsa kukhala nafe pamaliro kudya nafe utakafumbi, kudya nafe usipa wauwisi, kukhala pa chiguduli, kumamvetsera nkhani zathu, chonsecho kwa nthawi yaitali, akhala ali nafe patali kwambiri, osafunanso ifeyo onunkha khwembefe tawayandikireyi, akhala akumayenda ndi viwanyamata vima body guard, viwanyamata vogawanikagawanika nyama thupi lonse kuti ifeyo tisamawayandikirenso. Tiyamikire kwambiri basi zotsogola za Kweze. Chifukwa choti kulira Sitramu pa tsiku la lero ndi basi zimene mbiri yake yakhala ili yabwino kwambiri, basi za dongosolo, zosunga nthawi, ichi n'chifukwa chake kwathu kuno achimwene anthu akangokhala ndi maulendo pa basi pakati pa Blantyre, Lilongwe komanso Mzuzu, dzina limene limabwera m'mutu mwawo ndi limeneli basi, Kweze Buses, Kweze Buses basi. Ndimakamba kuti miyezi imene yatsala ya chaka chino, achimwene, ikhala miyezi yosangalatsa kwambiri, miyezi imene kukhale pakala-pakala, gwira-gwira, achimwene. Kwa nthawi ndithu anzathu awa amapanga za ndalewa, adziwanso kuti maudindo odalira chifundo cha anthu kuti ukhale pa mpando ndi ovuta kwambiri, chifukwa umafunikiranso chifundo chomwecho kuti upitirizebe kukhala pa maudindowo. Mukandifunsa achimwene kuti kodi zinthu zakebe ndiye zikuoneka bwanji pakadali pano pa ground ndiye aah ndilepherabe kuyankha kwenikweni. Sizinakhalabe zolimbikitsa mtima amwene. Makosana otsutsa zikuoneka kuti sanazitolere. Mwanjiwabebe nawo zolankhula zawo zimakhala zodabwitsa kwambiri. Kulankhula kwambiri malo osayenera kulankhula, nkhani zosayenera kulankhula. Mpakana pano zikumakhalabe zinthu zovuta kuti inde chinthuchi ndi chimenechi zoona. Koma ndiye nanga amene angabwerenso ndi ndani mwa avumbwe amene tili nawo pakadali pano kwathu kuno? Ndani angabwerenso ndi nzeru zina zake zachilendo zoti mwina mwake tikhoza kumaona kuti eya, bolani kapena nkhasako? Avumbwe amene atuluka pakadali pano kumanena kuti ayi, tikutenga chinthuchi ndiye aah! Ngozi yeniyeni. Pakadali pano sizikuonekabe bwinobwino kwenikweni achimwene. kuti zikhala bwanji, kukhala kukuchitika misonkhano ikuluikulu posachedwapa, komabe mayina akumatchulidwawo, a, pena pakenso ndikumachita mantha. Kumadzaoneka ngati mwina mwake kunaponyedwa kapasule kuti anthu angobalalika basi ndi kusiya kumaganiza bwinobwino. Kwathu kuno achimwene, panopa ndithu anthu ndiye tikumadziwa kulankhula, kulankhula! Koma tsopano taperekanitu mayankho ndiye ndi go! Chabwino, awawa zavuta inde, ndiye mwati lero titati awawa achoka ndiye tsopano tiyikapo ndani? Kumalepheranso kulankhula zomveka bwinobwino, chibwibwi chokhachokha basi. Pamenepa achimwene, ndi pamene ife anthu akumudzi tayamba kuzindikira kuti mavuto ambiri amene tili nawo kwathu kuno si mavuto ofunika mayankho a ndale ayi. Loko titachita bwanji zinthu zathu Kwathu kuno wandale sadzathetsa mavuto athuyi. Mavuto athu aakulu achimwene agona m'mutu mwathumu basi. Tikadzayamba kuganiza molongosoka ndi kuchita zinthu zolongosoka ndiye kuti basitu pamenepo ndi pamene zathu zidzayendere. Andale kwathu kuno kwa zilumika zochuluka tsopano akwanitsa kumatipangitsa kukhala anthu ongopemphapempha, kupempha chilichonse. chilichonse kudikira kuthandizidwa, chilichonse kuyembekezera chikhale chaulere. Zimenezi ndi zimene zatisunga mu umphawi wadzaoneni kwa nthawi yaitali achimwene. Kumasankha anthu pa maudindo ndithu chifukwa choti akutigaira ufa weniweniwu, anthu kumandanda pa mzere dzuwa lonse kutithera pathupi kudikirira bwana M.P. Akabwera bwanawo timahandede kwacha tawo tonunkhira fungo la ku banki osati la nsomba tili mmanja nkumatipatsa ife nkumadumphadumpha kuti munthu koma ameneyu basi dzuwa lonse zoona sitingakhale pansi kuganiza ndi kupanga china chake chimene chikhoza kutibweretsera yoposa K100 yo? Anthu andale ationongera dziko inde koma nanga ifeyo tikupangapo chiyani choonetsa kuti tikukonza dzikoli? Ayi ndithu amwene zinthu sizikuyenda inde ndi zoona sizikuyendadi moyo wafika powawa zoona koma tikupangapo chani? kumapangabe zomwe zija tinkachita m'zaka zam'mbuyo zija n'kumayembekezera kuti moyo ukhale wotsekemera? Ayi ndithu dala, tizingoyenda ndi mkwiyo, kumada ena ake kuti ndi amene akutichedwetsera mwayi wathu, tikuzunzika, kusauka chifukwa cha iwo. Amwene, m'tauni moyo ukumalimba kwabasi, kusowa mtengo wogwira, kumagona mutanjata mipango pamimbapa, kusowa ndi kaufa kokupira phala kamene, koma kumudzi tidachokera kuja timalo tochepa tokha tilipo toti tikhoza kukakhapirapokhapirapo kambatata kenaka ndikupezapo mpumiro. Tadzadzana m'taunimo koma zochitika zenizeni ayi ndithu. Nikisi! Mmatani m'taunimo kodi? Hehehe, ayi ndife magaye othamangathamanga basi. Mmathamangathamanga kupita kuti? aya mtauni momwemo basi mm. ayi zikomo mwamva inu ziliponso zidakwa zina m'mudzi mwathumu mmene kwachera kukhalira kabanga basi ntchito go osafuna kugwira tsiku ndi tsiku kutukwana atsogoleri a ndale anthu achabe amenewa angotidyera masuku pamutu masuku ake ati mudadzala liti masuku akudyeraniwo Moyo wakale kale uja kupanda kusintha amwene tipitiriza kumadana ndi anthu oti sizikuwakhudza. Tikumayembekezera zochuluka kwambiri kuchokera kwa anthu a ndale kwathu kuno. Achimwene, ngozi ya madzi yapita, anthu apululuka ndipo panopa maanja ambirife ali m'khosi. Ifeyo abwantasafe komabe timakhala odabwitsika kuti kodi inu. Anthu a Mulungu amene nthawi zonse timawadalira kuti azitidyetsa chakudya chauzimu, n'chifukwa chani akhala chete mu nthawi imeneyi? Pepani mutikhulukira, komabe kwathu kuno zochitikazi sizikukata achimwene. Zikumachitikabe koma momvetsa chisoni kwambiri. Mavuto angotikhodzokera, koma anthu a Mulungu akhalanso chete eti? Zodabwitsatu, mwamva inu? Mu zaka zimenezi Taona kubwereranso kwa matenda ngati khate, matenda oti anatha kalekale. Taona kubwereranso kwa matenda ngati poliyo. Taona imfa zochuluka zodza kaamba ka kolera, zinthu zimene kwa zilumika zochuluka sizinachitikeko kwathu kuno. Ngozi za madzi ndiye ndi zimenezi. Simungakhulupirire madera ena mpakana kumakamba za mphere. Zoona mphere? Ifeyo ndi ubwantasa wathuwu timaona ngati nthawi yopitanso kukalira pamaso pa Mulungu ndi imeneyitu. Koma ayi ndithu, anthu a Mulungu otitsogolera kuti zii! loko kumva kuti ayi akuluakulu tiyeni dziko lonse tisale kudya, zikuchitikazi tiyeni tipemphere Ambuye alowererepo. Ayi ndithu! Ngati dziko kubwera pamodzi m'mapemphero, ayi ndithu! Aliyense watanganidwa kupanga zake. Zomvetsa chisoni kwambiri. Kutanganidwa kupanga ndale kulimbirana maudindo anthu a chauta ee maphwanga mwachepa maphwanga mwachepa inetu simungandithe maphwanga mukauzane mukauzane kaya ndi ufiti mukandipeza komweko kaya ndi kuthupi mukandipeza komweko kaya ndi kuuzimu mukandipeza komweko tithana nanu bazithana nanu ee anthu a chauta mpakana zafika pamenepa kufunsa inu nkhani zake ndiye zikuti bwanji akuti ayi Kampu imeneyi ndi ya abwana ajatu kuti kuzisankho zimenezi za ku tchalitchi ndi zimene akukanganirana chonchizi kumatchula za zitsamba choncho zouluka uluka choncho eish ndiye pamenepa tikupanganso za ambuye nanga nkhani zomatchuka nazo zikhala zimenezi ayi komatu munthu wa mulunguyo anamupeza ndi ka bebi pena pake ali mbali mbali mwa nyanja aya koma nkhani zake ndi za za uthakati pena pake Eee! Nthawi yopempherera dziko mwati tikhala nayo koma? Anthu a Mulungu mwachitika bwanji? Ndinalota msewu wa ku Khonjeni kupita ku Makapa uja utayambiranso kukonzedwa. Koma eti anali maloto chabe eti. Ndimangodzifunsa kuti kodi inu mapolojekiti a misewu amaima chonchi chifukwa chiyani? Kuyamba msewu bwinobwino kenaka kudzangoti nawoni chi! Chimakhala chiti chani koma? Kapena mwina amangofuna kutisuliza kuti boni boni boni tikhoza kukumangirani msewu kenaka basi. Nanga inu kumayamba polojekiti ya msewu ndalama mulibe? Pali nzeru pamenepo? Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande amavuta kunyasalande sungamvetse